enyekọta asị ya gịnị ka ị na-emere ya na e si ka i je nyụọ amịrị gịnị ka ị na-emere ihe ọ sị na o nwere ka ọ na-esekwa na dị mba tụbụrụ na ibu ihe o nyiri ya ka mkpọ o nyiri ya ka na ọ ka mma ejeru ya pụtara na-ene ebe dị mba dị ibu ya mere ihe anyị kwuu kịta bụ ihe bidoro akwụkwọ ma nke ndụ ọfụ akwụkwọ igbo m ọ bụ ihe nya the first scene dị na ya na-abịaghị mabụrụ mbe osisi chee mana kedu ihe e ji ekwu na mbe sị na ozu ọzọ ya ee mbe sị na ozu ọzọ ya ọ dị ka in terms of retaliation ma m sụọ ya na bekee ya na ọ na-adị m ka ihe m ghọta na ya bụ na ọ bụrụ na o menwughọ nke a ee na ọ ya eme ọ ga-emekwakwu ya ọzọ otu m si wee ghọta ya mana m na amadịrị ndị gbuo atụ ahụ enwekwana ihe ka esi kọwa bịa na ọ na anụmanụ na-asị na mbe sị na ozu oge And na in mbe- terms na of I- ọ dị two things either na o nwere ihe mbe mere mm. ọ ihe maltreatment e nyere ya mm-hmm. either na a nọ akwa ozu eribe ihe wọọ ya mm. mm. o wee sị na mba ọzọ na ozu ọzọ chara ya anwụ eh. na ya ga-egbe ahụ ya ya agbakwa igbo ji wee sị na uche na-abịa abịa onye onye na-aga ọ nyara nke ya dịka isi o nwee ihe na-ede oge m na-ede ihe a e, ma o nwee ihe gbata n'uche oge m depụta sị na na achụrụ mbe e, chọba ya ha amaghị na ọ tụbugori ọnụ na be ya mana mgbe a bịazi ijide o sigo na ọnụ ahụ gbafuo nọrọ ebe ọzọ e wee chọọ ya n'elu chọọ ya n'ala maka a sị na onye chọba achọba mma ekwu na a na-achọcha ma na ma na ngịga mana ya e chọgide e chọkata ya afụrọ ya e wee were iwe sị na na mbe na-agbakazi ọsọ e wee were iwe wee sunye ụnọ ya ọkụ mbe na ụnọ esunye ụnọ ya ọkụ na-aṅụ ha na ihe ha na-ekwuzi bụ na onye suru mbe ọkụ na-aṅụ ọṅụ ọ chee na mbe bi n'ụnọ ya na mbe bi n'ime mbe ya ka o ji wee bụrụ mbekwu maka na o bi na o bi na okpokoro ya ee oge ndị ya asị na-ekwe na ka ebe nke asị pụtakwa anọ ya kpọ ka o ji wee bụrụ mbekwu kedu o nwe nke akụkọ nke a sị na mbekwu mee a sị a taa ose ma ọ bụ onye emena onye emena na ose na-afụ ya ụfụ so mana ya nwa tachaa mmekwasị na ba enweghị ike ime si Yes. a bịa sị na ndị mmadụ ọ agaghị ghara akpata ịkpa agha ebo mbe mbe anaghị ekwu okwu mana okwu mmadụ ọ kwa e, okwu bụ nka nka ndị Igbo a bịazi ebo ya mbe mana mbe sịkwa na ebo ya ebo ya ebubo obo ya agwụ ya ya na ihe ọ bụla ọsọ ndị mmadụ bụ ya ọ bụ ya bụ ya a gbawa ọsọ agha zọgbuo nwaanyị na ọ dịka agha dara ndị ji ụkwụ zọgbuo a sị mbe na okwu o kwuru ya egwu asị nkapị sị na a gbaba ọsọ ahịa nya zọgbuo nwaanyị dị ime Mm. a gbabazi ọsọ ahịa mbe zọgbuo nwaanyị daa mbe zọgbuo e jide mbe ndị eye witnesses jide mbe sị ya na ọ sị unu na-asị na ọ bụ unu anụghị ka nkapị kwuru na nkapị sị na ya ji ekwere a sị ọ kwa eziokwu na nkapị kwuru ekwu ọ sị ahụ nkapị ọ ga-ekwu ekwu je-eme eme nkapị wee gọwa agụgọ ọnụ mpịmpị Oge wee fụ ya ego gọgide ọnụ Eh, mpịmpị gọkịta ọnụ ọ bụla. ee maka ọgọ ka ọgọ Ọgọ ka ka. ọgọ ka proving himself o ji ha dụ mma ka ikwuka ya Ikwuka anyhow. ya ekwuka ya. a sị na mmiri na-amachi nzọ ọkpa ọ naghị amachi okwu ọnụ Mm, eziokwu Ehe. Eh. so e nwere ike kwuo ihe ụfọdụ ị tụrụ ọnụ ị mara njakịrị ime ihe a